ndewonu ndị na-ekiri ụtụtụ ọma ehihie ọma abalị ọma ebe ọbụla ị nọ na-ekiri anyị ọ bụ nwanne unu nwaanyị nwaada nnenna ada igbo niile ada afọ igbo amaka anyị abịala n'izu ụka n'oge igirigi ihe ndị mere n'obodo anyị iwetara unu ọtụtụ akụkọ ihe ndị mere n'izu ụka ngwa ka anyị gaa nụ n'ihu ihe a bụ isiokwu ndị anyị wetara n'izu ụka Ndị uwe ojii nwụchiri nwa okorobịa ka o zuru igbe onyinye dị n'ụlọ ụka. O zuru ego ruru puku naira isii na iri abụọ. ASUU jụrụ iwu ụlọikpe nyere ha ịlaghachi n'ụlọ akwụkwọ ma mee mkpesa. Ndị gọọmenti etiti ekwupụtala nchegbu ha na-enwe gbasara ọjụjụ ihe oriri nke ndị Naijiria na mba ofesi. Ndị ọrụ nchekwa okporo ụzọ ya bụ Federal Road Safety Corps dị na Kogi kwuru na mmadụ anọ nwụrụ ebe mmadụ isii merụrụ ahụ na ihe mberede nke okporo ụzọ mere na Kabba Lokoja Abuja. Nwaanyị hapụrụ nwa ọ mụrụ ọhụrụ nke dị otu ọnwa nye ya onye ya na ya nọ n'ụgbọala na steeti Anambra. Dịka e si kọọ akụkọ ahụ, nwaanyị ahụ nyefere nwa ahụ n'aka onye ya na ya nọ n'ụgbọala ma sị ya na ọ chọrọ ịga ịnyụ mamịrị. mana ihe karịrị awa atọ gara mana nwaanyị ahụ alaghachikwa ndị uwe ojii nke steeti ahụ malitere na-eme njegharị ịchọ nwaanyị ahụ ka ọ dị ugbu a enwebeghị ihe a nụrụ na ihe metụtara nwaanyị ahụ ndị uwe ojii nwụchiri otu nwa okorobịa dị afọ iri asaa dinara nwa agbọghọbịa dị afọ iri na asaa ma gbuo ya n'ụlọ ụka dị n'Ibadan na Oyo steeti ọ bụghị naanị na o dinara nwa ahụ o dinakwara ya ma gbuo ya ị na-aga n'ihu na ndọrọ ndọrọ ọchịchị Tinubu ebusala Adebanjo agha n'ihi nnabata ọ nabatara Peter Obi onye na-achọ ịbụ onye isi ala nke Naijiria n'afọ 2023 bụ Peter Obi emeela njem gaa na Kano gaa hụ Emir Kano kwupụta mmasị ya ịbụ onye isi ala nke afọ 2023 ụmụ okorobịa anọgidela na-egosipụta nkwado ha nwere n'ebe Peter Obi nọ na njegharị nke ha kpọrọ njegharị nrubeisi ya bụ Obidient movement ugbu a ka anyị nabata maazị Chukwudi Ụzọchukwu onye bụ onye ndu nke afọ Igbo Amaka TV maazị Chukwudi Ụzọchukwu nnọọ nwaada Nnenna daalụ
kee ihe wụ ebumnuche obi gị gbasara njegharị a ndị ntorobịa na-ejegharị nke ha kpọrọ njegharị eh, iru- irubeisi ya bụ Peter Obi movement ya na njem a Peter Obi mere ịga ịhụ onye emir bụ nke Kano tinyekwara ee Adebanjo nnabata ọ nabatara Peter Obi kee ihe wụ ebumnuche obi gị na ihe metụtara ihe ndị a Eh, nwaada nnenna imeela em aga m ebido na em okwu Tinubu kwuru ọ na-agwa Adebanjọ na ndị Igbo tụrụ ilu sị na ama ka nwoke a dị na ụmụnne ya ma onye ọ bụ i leba anya Adebanjọ abụghị ụmụazị nke ị sị na ọ na-akwado Peter e, e, ọ na-akwado Peter Obi e, maka ọ ma o leela Tinubu mgbe o ji si nga bata n'obodo oyibo bịa chịa Lagos steeti rute n'ụbọchị tata ihe o mere Lagos steeti o doola ya anya na e debe tinubu debe atiku debe peter obi na peter obi bụ onye ga-azọpụta naijiria n'ọnọdụ anyị nọ n'ime ya ugbu a peter obi bụ onye ụmụ ntorobịa ha wepụtara bụ na-akwado bụ onye ga-achị naijiria ma nye anyị ihe anyị chọrọ ọ na-egosikwa na ngagharị a na-agagharị ga-egosi ha na ọ bụrụ na a tụọ elekshọn na 2023 nwee ka e si gbarụọ ee mpụta ya wụ elekshọn rizọtụ ga-apụta na elekshọn ahụ ọ ga-egosi na udo agaghị adị na naijiria ụmụ ntorobịa akwadola kwụsị ike na ọ peter obi bụ onye ga-achị naijiria ọzọ ọ bụ na ị gbakọọ ọgbaghara na-abata na apc ugbu a ọ pụtara na enweghị onye na-aga ụka a ga-eweta tiiri onye na-akpụ isi ala ka ọ chịa naijiria n'ihe dịka ihe ndị APC na-eme ọ pụtara na enweghị onye anaghị eje ụka a ga-ewepụta sị ka ọ nọnyere onye na-achọ ụka na-eje ụka ka a chịa Naijiria ọ bụrụ na ị sị Okeke biri sịkwa Mgborie biri ọ bụrụ na ị sị onye na-akpụ isi ala biri sịkwa na onye na-eje ụka ya biri maka ọchịchị onye tinye ọnụ ya bụ onye akwuo onye akwuo e were nke ka mma wee mezie ya anyị kelere gị ebe ọ dị ukwuu n'ikwupụta ebumnobi gị ugbu a ị na-aga n'ihu na nka na ụzụ na ihe metụtara Connak Foundation anyị anụla ọtụtụ ihe ndị ha merere ndị ntorobịa nke n'ịzụ ndị ntorobịa ihe ruru mmadụ puku itoolu ma karịa ọ bụ ezigbo ihe kee ihe wụ ebumnuche obi gị
ọ bụrụ na i leba anya na ihe ee otu dị iche iche na-eme ihe amara nyegara ụmụ ntorobịa na ụmụ agbọghọbịa na mbido na Williams Uchemba i nee anya hụ na ọtụtụ ọtụtụ ụmụ ụmụ nwanyị ezinụlọ bụ ndị ihe mberede dapụtara na-enweghị ike isi n'ebe ha ebe i nee anya ebe ha bi ọ bụghị ebe mmadụ chukwu kere dị mma ịna-ebi Williams na-enyere ha aka gbaa mbọ fụ na o wepụrụ ha ihe ebe debe ha n'ụlọ dịka ebe mmadụ ga-ebi o nwere ihe ọzọ ọ na-achọ ime na n'ọnwa septemba gbaa iri abụọ na asatọ n'Enugu gosiri na ọ na-achọ iweta ụmụ ntorobịa ka ọ kụziere ha ihe dị iche iche ga-enyere ha aka na ndụ ma gbaziere ha ị bịa na Connak Foundation ihe a wụ ahọ iri Connak Foundation ji na-enye ụmụ ntorobịa na ụmụ ụmụ ntorobịa na ezinụlọ dị iche iche aka a bịa n'ihe ihe ndị niile bụ ndị si ma Ụmụahịa ma Lagos ma Abuja bụ ndị tinyegoro aka submit business wetara business plan na ọ ihe a ka ha chọrọ ime dị iche iche puku dọla ise bụ puku dọla ise 5000 dollars bụ the star prize wụ onye bụ onye wepụtara ihe dị iche pụrụ iche n'ihe mmadụ niile a wetara bụ onye ga-ewin 5000 dollars mana a ga-enwe ndị ga-ewin 1000 dollars nwee ndị ga-ewin 2000 dollars nwee ndị ga-ewin 3000 dollars ihe Connak Foundation na-eme bụ ha na-eweta ha na-ecreate opportunity na-agbanwe ndụ ndị mmadụ dị iche iche n'obodo anyị bụ naijiria ndewo maazị Chukwudi i meele ebe o buru ibu obi dị anyị ụtọ maka ọtụtụ akụkọ ị kọọrọ anyị na ihe ihe ọmụ ihe amara a ndị Connak Foundation na-enye ọtụtụ enyemaka ndị Connak Foundation na-enye- na-enyerela ọtụtụ ndị daalụ anyị abịala na njedebe nke igirigi ihe ndị mere n'obodo anyị n'izu ụka a ọ ka bụkwa nwanne unu nwaanyị nwaada Nnenna biko nọrọnụ nke ọma na-eru n'izu ụka ọzọ mgbe anyị ga-ewetara unu ihe ndị mere eme n'obodo anyị bụ naijiria n'oge igirigi ihe ndị n'obo- ihe mere n'obodo anyị na-eru na mgbe ahụ ndewo